abale ndi alongo tinene zakuti inuyo zoti kuli peji ya mayi focus simukudziwa tipangeni subscribe lero komanso lauzeni kunena hotelo imene yagulitsidwa ku blantyre 127 billion malawi kwacha zikomo kwambiri uh, mwachizolowezi timakhala ndi chikalata cha chingerezi ndichiwerenga ndiye ndikatere comrade francis mazinga awerenga chikalata chomwechi muchichewa ndiye lero tadalisika tili ndi comrade gomizani nkhoma amene atipangire summarize mu chitumbuka uh, kenaka tizakupatsani mpata

Thank you very much for your kind attention. Ndinanena ndisanayambe kuwerenga mu chiyankhulo cha samundachi kunena kuti ndikamaliza ndipereka bwaloli uh, kwa comrade Francis Mazinga kuti awerenge. Koma asanatero ndimangofuna akukonzekera kuti nkhani ili pano ndi yonena kuti mdziko muno uh, chikhulupiriro chimene anthu ali nacho m'mabwalo sichinafike pabwino chifukwa cha chimenecho tikuwapempha amalawi kuti asayang'anirire achitepo kanthu zikomo kwambiri comrade um, muchichewa lilongwe lachitatu pa 23 february 2026 mkulu wa oweruza milandu mlangizi wa boma pa malamulo ayenera kuchoka bungwe la center for democracy economic development initiative cdedi ndilokhumudwa kulengeza kuti ulamuliro wa malamulo walowa pansi mdziko muno ndipo anthu ochuluka kwambiri akupitirirabe kutaya chikhulupiriro chomwe anali nacho pa nthambi ya mabwalo a milandu tikukamba za nthambi ya mabwalo a milandu yomwe ndi imodzi mwa nthambi zitatu za boma potengera kuchuluka kwa nkhani zokhudza katangale ndi chinyengo ku nthambiyi zomwe zafala mnyumba zofalitsa nkhani komanso m'masamba a mchezo ofesi iliyonse ya boma imayima pa mizati iwiri yakuchita zinthu mwaukadaulo komanso kuchita zinthu mokhulupirika zomwe ndi zinthu zofunikira kwambiri mwachidule chikhulupiriro chikachepa ofesi iliyonse ya boma imakhala yopanda phindu amalawi ndi mboni paokha kuti kulephera kwa chief justice rizine mzikamanda kuchitapo kanthu pa madandaulo omwe mabungwe a malawi law society mls ndi financial intelligence authority fia adapereka komanso chigamulo cha bwalo lalikulu la appeal choti mzika zilipire banki lomwe inachotsedwa yo- yomwe inatsekedwa ya finance kwathandizira kuti anthu asiye kukhala ndi chikhulupiriro pa nthambi ya mabwalo a milandu ngati sipa- sipangachitike kanthu msanga zimenezi zitha kusokoneza mphamvu za ulamuliro zomwe nthambi ya mabwalo a milanduyi imakhala nazo potengera kuopsa kwa nkhani zakatangale zomwe zikumveka Cdedi ikuona kuti magulu a anthu ochita chinyengowa alanda mabwalo a milanduwa ulamuliro komanso mphamvu, kuipangitsa nthambiyi kusiya kugwira ntchito zake bwino kuyembekezera uh, kuyerekeza ndi kale. Popeza gawo 12 la malamulo a dziko la Malawi limafotokoza momveka bwino kuti akuluakulu a boma amagwiritsa ntchito mphamvu zomwe amapatsidwa ndi anthu pogwiritsa ntchito mphamvu zimenezo cdedi likumema anthu onse mdziko muno kuti ayime limodzi kukakamiza chief justice komanso akuluakulu ena ku mabwalo a milandu kutula pansi maudindo awo nkhani zokhudza katangale zomwe zikumvekazi tsopano zikubweretsa kukayikira kwakukulu pakuthekera ndi ku, uh, kukhulupirika kwa chief justice ndi akuluakulu enawo ndipo chinthu chabwino nchoti a- cha- chabwino choti achite pano ndi chotula pansi maudindo awo ndi kupereka mpata kwa anthu ena omwe angakwanitse kukonzanso mbiri ya nthambi ya mabwalo a milanduyi kuti anthu ayambirenso kuyikhulupirira cdedi ikukhulupirira kuti iyi ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kubwezeretsa chikhulupiriro cha mabwalo a milandu chomwe pano chatsika pansi kwambiri uh, m'mbiri ya dziko lino podziwa kuti kutsutsa galu mkukumba zotsatirazi ndi zitsanzo zotsimikiza kuti nkhani ya ulamuliro wa malamulo walowadi pansi mdziko muno um, gawo 1 chigamulo cha khoti lalikulu la appeal kuti banki yaikulu ya reserve ipereke ndalama ku finance bank of malawi yomwe idatsekedwa chikutsimikiza kuti zofuna za Amalawi zikunyalanyazidwa. Chigamulochi chikutanthauza kuti Amalawi omwe apereka kale misonkho yochuluka ayenera kulipira bankiyi yomwe idatsekedwa kale kalekale. Ngati zimenezi zingachitike mwachidziwikire, zisokoneza chuma komanso zigwetsa dziko lino. 2 makalata omwe akuti anatumizidwa kwa justice mzikamanda ndi financial intelligent authority fia akusonyeza kulephera kugwiritsa ntchito mphamvu za malamulo zomwe zikusokoneza nkhondo yolimbana ndi ziphuphu zomwe zakhudza miyoyo ya anthu ochuluka kamba koti ndalama zomwe zikadatha kugwira ntchito zina monga kugulira mankhwala zidasowa chifukwa cha kulephere- kulephera kwa chief justice kuchitapo kanthu adalandira madandaulo okhudza khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena 3 ngakhale kuti bungwe la malawi law society likudandaula za khalidwe la chinyengo la oweruza milandu ena chief justice wangokhala chete osachitapo kanthu zomwe zayika pa chiopsezo umphumphu pa ziphuphu uh, zomwe zayika chiopsezo umphumphu wa nthambi yofunikira ya bomayi yomwe iye akuitsogolera momwenso cdedi ikudziwitsa dziko lonse kuti kulephera kwa attorney general frank mbeta kuyankha madandaulo okhudza kuye, kuyenera kwake pa udindowu pamene akukhudzidwa ndi milandu ya ziphuphu ndi chifukwa chokwanira kuti nayenso atule pansi udindo wake kuti ateteze ulemu wa ofesi ya attorney general pa chifukwa chimenechi cdedi m'malo mwa amalawi onse omwe amafunira dziko lawo zabwino ikupereka masiku asanu ndi awiri 7 kwa chief justice mzikamanda ndi attorney general uh, mbeta kuti atule pansi maudindo awo mwaulemu apo bii akakamizidwa kutero Pomaliza, Cdedi ikupempha aphungu a Nyumba ya Malamulo kuti akambirane ndi kusintha malamulo kuti oweruza milandu nawo azipuma pa ntchito ali ndi zaka 60 monga onse agwira, agwirira ntchito za boma ogwira ntchito za boma zomwe zikuchitikazi zikutsimikiza kuti palibe zifukwa zomveka kuti oweruza milanduwa apatsidwe mwayi wapadera pa nkhani yopuma pa ntchito kalata iyi yalembedwa ndi kusayinidwa ndi sylvester namiwa mtsogoleri wa cdedi zikomo kwambiri a comrade francis mazinga powerenga kalatayo mwamphamvu komanso momveka bwino ndinanena kuti eh, chiyankhulo cha atsamunda chija amachimva ngochepa komanso popeza nkhani yapano yakula msinkhu Uh, comrade, Yes. can you do the needful? Alright. Chonga chomene sono ise tipata ulenge chitumbuka. Ntheula tipempha nyithu akuphoka kulumphi uko chitipa. Na manyithu onkhata bay um, lumphi eh, mzimba mtereske kuno apo ise nga basided tiza kugulu lamina malawi kuyoya pakweru na kupempha kuti mbuni attorney general uyo ni mlangizi mlala maboma pa nkhani vya ya va malamulo kwenso chief justice uyo ni mlala wa va abo bakwirikuzira milandu ukhoti kuti batoye pasi maudindo yawo nkhani nkulu njakuti ni viphuphu nkhani za viphuphu izo zikupulikika m'maofesi ngani aya nkhani ya kwamba njaku chigamulo icho chikaperekeka thinking na malawi monse mulipulikapo olo muli ku uh, yes pamene mulipulikapo kuti pamene ku supreme court vakapereka chigamulo kuti chalo kuizira mu reserve bank of malawi vapereke ndalama zinandi ku, ku, ku banki iyo nja kuti njakufwa banki yakuti kuonekana kuoneka yayi banki yakuti nyengo iyo bakayigamula kuti ileke kugwira ntchito muno malawi chifukwa cha kusokoneza ndondomeko zinyake so mu zeru za nthu pamajaji baka bakati ayi na mbuni mapase makopala anthu awa as in compensation chifukwa kuti panyake ndondomeko zinyake zinyake mkandireka kulongozya kulondezga makola nyengo iyo ino mukavaphaliranga kuti valeke kugwira ntchito mno malawi so ndiyo nkhani yake so instead we akuti nkhani yakupereka chi- chi- achipepeso ichi ku banki yakuti njakufa ndi kuti ipwetekenge anyangozo kula kunkhata be anabanda kuchira dzulu na konse konse uko bina malawi bakudandaula chifukwa apenga sono apo tiku apo takwenyera kale na misonkho mbwenu mayowe kuti ayi tipereke sondama zinyake kupepesa banki auti chengo iyo zikapulikika kuti ikaphwanya malamulo apo tindavukiresha bina malawi tikuyenera kuganizanso kachiwiri tikuyenera kuonapo makora pamalungani apo chinyake nchakuyenera kuti uh, mlangizi wa boma atone um, general kuti kumasinda uko nawonso pakapulikika nkhani zakuti um, bakala na milandu yokhuzana na katangale

majajitu yalikupika uh, you know, um, mpata wakuti vangapanga litaya pa ntchito pa vyaka 70 or thereabout so nkhanja kuti aina kuno ku malawi aliyonse uyo kugwira ntchito mboma akwenda kupanga litaya pa vyaka 60 so tikuti tikupempha ku parliament kuti mbuni vaoneponso pa malamulo ayo ayakuendesa kuti vanthu apange retire mauti aliyonse yogwira ntchito mboma ive uniform should be, um, the ground should be leveled mwakuti mwakuti aliyonse kwani jaji kwani njani as long as ni civil servant

kuzafika pa chitatu sabata ikwiza vakuyenera kuti vazapange vave kuti vapanga li- resign pala vatondeka yayi ise nga bungwe tionenga kuti katinganjirira nkhuni kuti mpaka vanthu awa vafume mu mpando- mpando yawo tonga chomene yeo tamuungani chomene comrade uh, comrade nyanyiwe soko uh, you may wish to add something to what uh, comrade gome was saying yayi taonga

ukuona nga vinthu nga vi- vinani vikuchitikanga vambula kula nako na muwanthu akuchitacha kukhumbiranga nkhani nja pa tikuona nga, nga mabwalo ka milandu nishi ni nthambi imodzi mwa ni nthambi zitatu za boma pakutolana nawo unandi wa nkhani zokhwasana na katangale na vinthu vambula uneneso vikuchitikanga ivo mvakufala chomene mshalo chino patangaona makhoti uku chinyengo chiliko chomene

nawana ndi wakutambulanga shumeni kati ngaonanso kuti pa ndalama izi kutolekanga zinandi zinyake mungagulanga ku mankhwala kuti mzimayi wanyamuke pano kuti kuchipatala kula wamsanga kuti mankhwala kuliti apo ndalama zi- zilipo zakuti wakanga chitachi wangagulanga mankhwala so tikupemphanga kuti unenesko ku makhoti uku yawengeko tikudandaula shomeni kuti pa mzimayi manyi wapokeka malo manyi wapokeka ndrama makhwati ozengera isita wa anthu wa malawi and tina kuti muwenge pa zintchito izo chifukwa cha isita wa malawi so pala mkugwiranga ntchito kugwiranga akamakomo mwinu mathumba kinu ni njokhwa zikasoni shomeni ka amalawi ndi wali kumsankhani kuti akagwireniko ntchito nji ngagwireniko ntchito iyi

dziko lililonse limakhala ndi malamulo ndi lamulo lalikulu m'malawi muno ndi constitution constitutionyo uh, chitimatima cha democracy chinagona pa gawo 12 imanena kuti mphamvu zolamulira eni ake ndi amalawi inu amene mukugwira ntchito amene munasankhidwa mphamvuzi tangokubwerekani koma kuti mupitirire kugwiritsa ntchito mphamvuzo tizikukhulupirirani ndiye ndimafuna ndinene pano kuti mmene zilili kunjako ah, nkhani zimene amalawi akukamba pena paliponse nzonena kuti ataya chikhulupiriro kagwiridwe ka ntchito ka mabwalo zifukwa aliyense akuziziwa aliyense akuziona ndiyeno nthawi yakwana ngati amalawi kunena kuti tigwirane manja tigwirane manja chifukwa chonena kuti zigamulo zimene amapereka ku khoti zimafunika kuti aliyense azizilemekeza aliyense azizivomera koma kodi anthu angapitirize bwanji kuvomereza pamene mabwalo akutchedwa kuti alibe chilungamo chifukwa cha chimenecho ndimaganiza kuti nthawi yakwana kunena kuti akuluakulu makamaka jaji wamkulu kumeneko a Rizine Mzikamanda muvomereze kunena kuti ndi mmene zili padakali pano njira yabwino mwa ulemu nkutula pansi udindo tikachoka pamenepo majaji onse aja amene munatenga nawo gawo popanga chigamulo chija chosakomera amalawi chija cha finance bank mwalephera kuteteza komanso kutumikira amalawi mwalondole a Rizine Mzikamanda mutule pansi udindo tikudziwa kuti tili ndi majaji ena akufuna kwabwino amenewo abwere agwire ntchito ntchito yoyamba ikhala kukonzanso mbiri ikhalanso kukonzanso kubweretsa chikhulupiriro chimene chakhala chilipo ndinene pano mosapindira ndevu mkamwa kuti nthawi yonseyi sitinafikepo mMalawi muno zimene tikuona pano aka nkoyamba mabwalo athu amalemekezedwa mabwalo athu ngoyima patu pawokha and mabwalo athu akuyenekabe kuti azilemekezedwa chifukwa chonena kuti tikapanda kutero ndiye ngati dziko tikhala dziko lachipwirikiti dziko lachisawawa ndiye ndanena kale kuti ngati anthu asiya kukukhulupirira kusonyeza kuti palibenso chifukwa choti ukakamire kukhala mu office ya amalawi because you are in that position on trust and that trust

step down similarly similarly mukamva professor arthur peter mutharika akuyankhula mmatha kudziwa kuti apa mtsogoleri amene abada ananga Tangale akuyankhula koma mlangizi wawo pa nkhani za malamulo ankafufuzidwa ndi anti corruption bureau atamva kuti akumfufuza atapita kukatenga waranti kuti akammange akamfunse kapena akamuuze chimene akumfunira mmalo moti apite kumeneko kuti akafotokoze mbali yake ngati ali osalakwa adathamangira ku zomba kukatenga oda yonena kuti asamangidwe ndiye tinawalembera kalata masiku 7 apitawo kunena kuti tafotokozani kuti mulandu wanu uja uli pati akhala chete ndiye ndikuuzeni amalawi tsopano ndanena kale kuti mphamvuzi ndi zathu akuyeneka azititumikira ife ndiye munthu wa mu ofesi yosankhidwa ngati imeneja amene amalipiridwa misonkho ya anthu akakhala chete chizungu chake timati arrogance kapena kuti impunity so amalawi anatopa nazo zopangidwa chipongwe ndi chifukwa anachotsa mcp sitikukhulupirira kuti lero dpp ndiyokonzeka kunena kuti anthu tiyambe kuchita ma demonstration chifukwa cha anthu ochepa so lero tikuwauza olemekezeka a frank mbeta kunena kuti ofesiyo si yanu ofesiyo ndi ya amalawi ofesiyo funika muziyilemekeza ndiyeno mubwerere kaye mukakonze nkhani zanu a acb akanena kuti alibe nanu mlandu mupitenso ku zomba akatere ndiye muzabwereranso koma padakali panopa mukunyazisa uh, ofesi imene muliyo ofesi imene imafunika kuti ukhale loya namba 1 komanso amalawi pano tamvana tapanga chimvano chomanga pakati ngati mavu kuti tithane ndi katangale chifukwa chimachitika tikathana ndi katangale or even 15 percent muona kuti katundu ayamba kusika mtengo chimene amakwerera katundu mtengo amalawi nchonena kuti forex yeniyeniyi akumagawana akumakwerera kutenga ku banki ikabwerako akungopasana ndi anthu ochita malonda achilungamo malawi muno akapita ku banki forex sakupatsidwa komanso uh, ntchito zosiyanasiyana za boma katundu amagulidwa pa mtengo wodula kwambiri mkucha kapena ngati simawa mkucha anduna zachuma akhala akupanga ndondomeko ya zachuma muona kuti kukhale ndalama zambiri koma kuti mulondoloze ndalamazo zimathera m'matumba mwa anthu akatangale anthu ake ndi omweomwewo kusonyeza kuti ndifuna ndikuwuzeni kuti ngati sitithana ndi katangale mdziko muno tizabweranso pompano kumanena kuti anthu awa atibera achoke kusonyeza kuti tizingozungulira pamodzimodzi nchifukwa tinanena kuti kuvota tinavota komano tionesese kuti voti ija igwire ntchito ntchito yoyambirira imene mmalawi wina aliyense amene akufuna dziko zabwino tithane ndi katangale so pasakhale excuse iliyonse yakatangale sindikunena kuti ambeta ndi akatangale koma ndikunena kuti anafufuzidwa ndi acb ndiyeno chodabwitsa nchonena kuti loya aliyense ukamuyimbira foni kunena kuti akundifuna ku area 30 amakuuza kuti pita ndiku- ndikukulondola kapena loya winanso ukamuuza kunena kuti akundifuna ku area 3 amanena kuti anamiwa pitani nena pano ndamangidwapo kaya ndi maulendo 6 koma nthawi zonse akati akundifuna sindimathawa ndimapita kumweko ndiyeno pena tizabwera panopa kulemba kalata kuwalembera attorney general kuti amfufuze munthu ndiye azamfufuza bwanji munthu pamene iwonso amadana nkufufuzidwa fa zaonekeratu akanakhala kuti amakondwera kufufuzidwa mmene amafuna a- and- acb nthawi yomweyo akanapita kuti ndili pano koma anathamangira ku khoti ndiyeno chikunena kuti tinapasa nthawi kuti ayankhe sanayankhe mmene sanayankhemo nthawi imene sitinapase masiku honorable attorney general you have got seven days to resign if you don't resign we are going to force you to resign

Alright, uh, Joseph Mazizi Capital FM ndili ndi mafunso atatu funso loyamba uh, maka pa position ya attorney general you are saying nothing to the appointing authority kapena simukunenapo kanthu kwa amene adamusankha chifukwa ndikukhulupirira zoti a Mbeta sanadzisankhe okha kukhala pa mpando umenewo simukukambapo kanthu zamene anawasankha kuti achitepo chani mukuti chani nchifukwa ninji mwakhala chete kumbali imeneyo uh, funso lachiwiri mukunena kuti nyumba ya malamulo ikhazikitse lamulo ikonze lamulo lokhudzana ndi zaka za oweruza milandu kuti nawonso adzipuma akafika zaka 60 koma nthawi zambiri sikawirikawiri pamene palamenti imadzipangira yokha mabilo nthawi zambiri amakhala kuti achokera kwina ngakhale tikudziwa zoti pamakhala ma private members bill amene amatha kupanga aphungu ndimafuna ndidziwe pamenepo kuti ngati a CDEDI kapena ndi magulu ena okhudzidwa muli ndi pulani yoti mukhoza kupanga bilu imeneyi ndikuipititsa kuti aphungu akakambirane funso lachitatu lomaliza for now uh, ndi nkhani zokhudzana ndi zinyengo zakumabwalo uh, ndi oweruza, oweruza milandu zitayambika kukambidwa ndi wina amene aku- amati alexious kamangira anthu ankamunena zoti ndi ozungulira mutu wapenga zambirimbiri zimanenedwa Ah, tinene kuti inuyo tsopano mukuvomerezana ndi zimene amanena kamangira uja kuti kumabwalo kunaola kamangira siwamisala ziko tiyambira pamenepo kuti kamangira si wamisala kamangira ndi loya kamangira anaphunzitsako ku law school ku chancellor college akudziwa chimene akuyankhula and akamayankhula amayankhula ndi umboni lero amalawi ndinu mboni choncho si wamisala komanso ngakhale akanakhala wamisala paja amanena kuti wamisala anaona nkhondo mwina nchifukwa chake uh, kuzomba kuja barracks yandikana ndi chipatala cha misala chija On a serious note, uh, we have got a country to serve. Ndinene pano. The time is now or never. So ndikuyankhani pa funso lomaliza. E, funso lachiwiri mukukamba nkhani tikayambira kumwamba ndi lachiwiri tikachipangukuso ndi lachiwiri eh, chifukwa ndinayambira pansi so either way ndi lachiwiri mukunena kuti nkhani yoti tifananize pasakhale kusiyana akuluakulu chowawa n'chonena kuti munthu amene amayenera kuti apume pa zaka 60 koma anthu akumudandaulira akumudandaula angopanga ziphuphu angopanga katangale ana amasiye chilungamo sakuchiona anthu akuvutika ndiye ameneyo mukampatsenso another 10 years hey, akuluakulu sizoona ndiye tikunena kuti in the interest of fairness and in the spirit of leveling the playing field the retirement age should be universal 60 across the board ndiye mukandifunsa kuti ku parliament ko mukatani ndili ndi nkhawa ndili ndi chisoni nkhondo iyi musaitenge kuti ndi a Onjezani Kenani nkhondo iyi musaitenge kuti ndi a- a Kamangira nkhondo iyi musaitenge kuti ndi a Namiwa nkhondo iyi ndi ya Amalawi ngati nkhondo iyi sitimenya lero iyi ana athu tsiku lake they will pay and they will pay dear ndibwereze ana athu ndi ana awo We have got a country to run. There are mistakes that were committed we are supposed to correct. The whole reason why we have got parliament is tikazindikira kuti oh apa pali vuto kumene liangakonze chinthu chija chimodzimodzi mmene munthu amakhalira kuti akamva nthupi amathamangira kwa dotolo kuchipatala ndiyeno ndimafuna ndikupempheni aMalawi maganizo abwino amenewo tikuyankhula pano kunyumba ya malamuloko wina achitenge kuli anthu mwayezera nzeru zawo anene kuti achite ali akunena yekha apange initiative chifukwa pakutha pa zonse this is the only place we call home if this ship sink we are all doomed if it sails zikamayenda bwino zonse zile- tonse titani tisekerera tisangalala so tisapange personalize

and zangochitika mwamwayi kuti lero amene tikuyankhulira malawi ndi ife zedi tsiku lina sizakhala ife koma chimene sitikufuna ife tsiku lina lake tizizapange regret anene kuti wandisokosera n'kulinga utamva choncho eh, pali njira ndithu zingapo aphungu amene akuchimva apite ku- ayiyambise kumene motion apo ayi zikafika poti uzavuta poti amalawi amakonda eh, zinthu zokokanakokana tipezanso njira tikapanga vigil ku parliament kuja kuti akamakalowa azichiona aphungu achibwana awo tizawapatsa moni eh tikhoza kupanga zimenezo koma i don't think we should get to that extent because i would like to believe that this cohort of members of parli- parliament have learned they are new komanso adziwa kuti enawo ali pamipando aona kuti anthu amene alipo siwo enawo achoka chifukwa chani kunyalanyaza zofuna za anthu eh funso loyamba mukunena kuti mukungokamba za iwowo mukungamba za iwowo simukukamba za appointing authority uh, frank mbete asanazisankhe okha mwapanga bwino kufunsa funso limeneli a frank mbete asanazisankhe okha koma alipo amene anapanga recommend amene anapanga recommend frank mbete doesn't wish this country well ndiyenera ndinene pano poyera because he should have known kunena kuti ndi striker number one so striker number one akaona kuti akamalowa m'bwalomo eh, wadzuka bwino alibe malungo alibe paliponse potsina ndi striker uyu tikunena kuti adamupeza ndi malungo a acb ndi adamuyitana kuti ampase treatment adakana ndiye akufunikabe treatment uyu akalandira treatment akatiuza kuti ali fit striker ayi abwera game amenya game siyokakamira iyayi koma dpp is endowed with skills sichipani choti mukandiuze kuti lero lolo kulibe munthu kuti akhoza kukhala attorney general fine this country is not for dpp is for malawians tilimo 22 million are you sure kulibe anthu ena kuti aka- akakhale pa mpando wa attorney general no why are you not targeting the why are, not, are you, why are you not addressing the appointing authority his excellency professor arthur peter mutharika nkhani yake ndiyokhweka ndawerenga section 12 uh, ah, inuyo a mazizi mmagwira ntchito capital radio ndinu mtolankhani ndiye zapezeka kuti uh, osman agula ndege ndi akuwuzani kuti a mazizi ndegeyi muwuluse muwulusa chifukwa chani you are not fit sichoncho ndiye tikuwayankhula iwowa tikuwawuza that's a diplomatically tinene kuti attorney general as far as allegations kuti you were involved in corruption and you were under investigation for, ti- for the time being you're not fit and you're not suitable to be in that office ndiponso mwapanga bwino office a phiri ndinenenso sikuti si attorney general okha ayi si a mbeta okha kumalawi kuno tili ndi vuto anthu ambiri mukugwira ntchito zoti sizanu amalawi we are not honest people umadziwa kuti ntchito iyi sindingayikwanitse ndipo umakakamirabe eh? ndi zochitika zako umapeza kuti sizikuthandiza let's be honest ntchito iyi ndi mwandipatsa mwandikonda koma si mbali yanga ntchito iyi angayikwanitse ndi alumwina osakakamira ya kuyambira lero kupita chitsogolo kuti tikonze dzikoli we need to be serious we need to be honest so iwe a president aku- a- a- akuwuza kuti tili ndi maganizo kuti tikusankhe uwakumbutse kuti your excellency pajatu ndili ndi nkhani ndi acb eh pajatu ine ndimapita ku area 30 eh bero ije makachongesabe eti udzauza anthu anthu azidziwa because zimene mukupanga lerozo chifukwa chodzikonda pamawa zidzasokoneza tsogolo ana anu adzavutika njeno iyi ndi gear 2 ndiye awani ngati mukumbukira tinalembera kalata because sitimafuna zina kuti iyeyo aside tangoyankhula kuno kulibe tinapasa kalata formally and evidence is there kuti kalata analandira 7 days akhala chete mmalo moti atiyankhe kumatuma anthu oti mitu yonse imagwira ndi kumabwera kumayankhula za chamba pano e, a- tinachita kuwavotera mutharika amene anasankha iwowo kusonyeza kuti ngati asankha ndi amuthalika asankha ndi amalawi akuyeneka atumikire ife ndiye ndifuna ndikuwuzeni anthu nonse amene anakusankhani apm this time around you should serve the people or else leave the office because ife tamulembera attorney general kalata choti mzikatenga anthu achamba azibwera pano amayankhula osakhala bwino ndi chani so anthu akakhala mu public office ndikumazemba anthu ndiye kuti akudziwa kuti sakutumikiranso ife they are there to serve our interest the interest of the taxpayer the interest of the voter so linali funso labwino kwambiri gear 1 tinalembera kalata 7 days akhala chete impunity and arrogance this is 2 ndipezereponso mwayi ndichenjeze anthu amene asankhidwa ndi apm kaya ndi maminista kaya ndi ma ps kaya ndani is too late to engage uh, mercenaries to defend government you should have learnt a lesson if you, there was a regime that was good at defensive it was mcp lero ali kuti is too late to think kuti namiwayo akuyankhulayo kumuyankhulisa ndi umphawi kuna anzawo anaganiza choncho lero ali kuti so musamusokoneze apm aliyense amene safuna amene amadana ndi accountability achoke mu public office zafika size yomayankhula kuti amene atisokoneza ndimusokoneza lero thank you so much i hope ndayankha yes dzina langa ndi promise tom kuchokera ku nkhoma synod radio uh, langa ndi funso limodzi mukukamba kuti attorney general atule pansi udindo ndi cholinga kuti mwina afufuzidwe koma tikamvetsesanso bwino lomwe uh, amene ali ndi udindo ofufuzawo ndi amene muli kale ndi chikayiko kunena kuti kuchitikabe za chinyengo mudzakhutira ndi zotsatira zimene zingabwere ku mabwalo a milandu amene kukuchitika za chinyengo pa nkhani ya a frank mbeta ngati atafufuzidwa pa nkhani zawo zokhudza ndi katangale zikomo kwambiri ine si loya koma maloya akamakambirana ndimamvesera ndimachita chidwi kumamvesera uh, ndalama ndi zimene zinavuta ndikanakonda ndikanakhala loya koma kumene kuja amanena kuti He who comes for equity must come with clean hands. Uh, nkhani ya malamulo imasiyana ndi maprofessional ena amanena amapanga zimene amafuna kuti zizichita kuoneka kuti justice should not only be done it should be seen to be done eh? nkhani yayikulu imene kumabwalo kuja amatsindika amayika pa chikhulupiriro osati chikayiko ndiye ndikuwuzeni kuti sikuti tikunena kuti ang- am- a- a Mbeta afufuzidwe ayi koma tikunena kuti amawafufuza atawafufuza mmene amapangira ACB anali ndi umboni wokwanira kuti pali zoti ayankhe ndi amawafuna ndi anapita kukatenga warrant kuti awayitane kuti tabwerani kodi ndi anthu ongati amayitanidwa ndi ACB anthu ayitanidwa kupita ku ACB abwerako they have been cleared ena anapita ku khoti kuwapeza osalakwa enanso anawapeza kuti ndi olakwa ndiye si nthawi zonse zimene akuyitana ACB kunena kuti iwe ndi wakatangale sikuti ndi mulandu ayi koma chodabwisa n'chonena kuti awa bwana awa nthawi imeneyo malo oti apite anapita kubwalo ku- ku Zomba kukatenga chiletso musandimange pamene anthu onse anayitanidwa anakamva zimene amafuna mwina amafuna akangowapasa moni sitikudziwa ndiye ndifuna ndifu- ndifunse apa funso kuti titongoyerekeza kuti muno momwe mwasowa foni eti ndiye tinena kuti tifuna tiseke apa tifuna tiseche foni ipezeke muno ndi wina azinena kuti ayi ine ndikutuluka ndikumva mimba ndidikireni kaye tiganiza zotani so tichotse maganizidwe tichotse kukayikirana what do we do awa tati tinawapatsa test fitness and suitability test for 7 days sanatiyankhe if akanakhala kuti tikuwanamizira akananena kuti ma- tinawapatsa mwayi anthu anene mwayi ndi kuthekera he has all the time he has all the resources state resources for that matter he can call for a press briefing he can invite MBC and he can grant an interview yeah? kunena kuti Namiwa ndi wamisala akunama koma for 7 days akhala chete malo mwake tikumva anthu ena ake ma misguided citizens kumabwera panopa ndi kumayankhula zawo zimene akudziwa where is he no no no no no. we cannot proceed like this so just to um, a s- sort of correction sitikunena kuti afufuzidwe ayi nkhani yonena kuti at- achoke mu office imeneja kufikira zinthu zawo zimene amafufuza amafuna ACB zitatha that's what we are saying

timakhulupirira kuti ngati dziko timamvanso nthawi zina inu a Namiwa mumanena ndithu kunena kuti pakakhala pali chovuta pamakhala kaye kukumana kuyankhulana mwanena kuti AG Attorney General a Frank Mbeta munawalembera sitikudziwa kuti mbali ya a Rizine Mzikamanda chief justice munayamba mwakumana nawo kapena kuyankhulana mwa mtundu wina wake kuti ah, musanawapatse ma 7 days akhale munayankhulapo kale pa nkhani imeneyi sanapange press briefing iyo inayo tinali pompano tinawapempha kuti atule pansi udindo tinayankhula press briefing yakunati tikuwayankhula ndi kupereka so kuti press briefing iyinso tili pano tikuwayankhula nanga sitinanene kuti amalemba ndi amalawi amalipira ndi amalawi ndiye nkhani zafika apa eh, sizotofunika kuti tizichita kugwirana m'khosi ya bwana a bwana ndi nkhani kuti tikonze kaye zinthu so akudziwa and ndi defender wa constitution akuyenera kudziwa what it means eh, anthu akaluza confidence and trust in you so i don't think kuti it's necessary kuti tiwalembere kalata koma ngati mutafuna mukapange draft ndisainire tikasiye zikomo kwambiri Uh, tabwera pano nkale we don't have all the time on earth ndimafuna kuti ndipereke bwaloli kwa wina aliyese aliyese imene angakhale ndi chokamba uh, mungakhululuke blanket tiyambira kumeneko mayi omega siku Ah, zikomo kwambiri nthawi zambiri ikafika nkhani ya zionetsero imakhudza kwambiri anthu andale ndiye panopa yafika nthawi yonena kuti dzo- zionetsero zathu ifikenso- zifikenso ku mabwalo akuluakulu a milandu ndiye tikupempha amalawi kuti tiyeni tigwirane manja tisasekerere zinthu zosayenerera chifukwa tikasekerera ndiye kuti dzikoli tikuliononga tokha zikomo kwambiri zikomo kwambiri abiti side ndi nthawi yoti muponye mawu Ah, zikomo kwambiri ine ndingofuna ndithokoze a apm pa chiganizo chawo chimene abwera nacho pa imfa ya ndege imene inakhudzanso vice president wa dziko lino dr saulos klaus chilima amalawi anali tcheru kudikirira kuti apulezidenti akamba chani pa nkhaniyi koma apapa amalawi ndi osangalala kuti mwabweretsa nkhani imeneyi amalawi ndi osangalala kwambiri zikomo kwambiri comrade gomezani nkhoma thanks kwambiri um, kumalawi kuno tili ndi ma institutions amaphunziro ambiri ma university ma college komanso ma technical um, um, institutions komwe ana athu azichemwali athu ma brothers athu makolo athu amapanga graduate in thousands each and every year apa iyo in 2026 ena ayamba kale kupanga plans ya graduation and then later on ndikumamva zoti wina akupanga retire at 70 years mukufuna kuti anthu amene apanga graduate uko agwira kuti ntchito job creation kuno kumalawi imavuta our economy is too small such that ntchito zimasowa now tinene tinene ichi kuno kumalawi ntchito zimapezeka mnjira zitatu either amwalire munthu or amchose ntchito or azichose yekha kupanga resign ngati mmene tikupemphera panopa so ngati tikudziwa zonena kuti our economy is small and then tili ndi anthu ambiri out there amene akufuna ntchito and then we deliberately ignore the fact that ngati dziko tinayika lamulo lonena kuti aliyense azipanga retire at 60 years ndeno tikuganiza kuti enawo azagwira kutiko ntchito so this is why tunena kuti parliament komwe muliko tikudziwa kuti mukumana pano pa 20 mukambirana za sona ya president mufike ponena poyera kunena kuti aliyense ogwira ntchito mboma azipanga retire at 60 years so much so that azichimwene athu ana athu ndi ena onse akamaliza kumasukuluko azipeza mwayi wa ntchito zikomo kwambiri zikomo kwambiri comrade comrade francis mazinga uh, nzika zili ndi mwayi olo tinene kuti mphamvu zolankhula ngati china chikutitsamwitsa chimene tikuona kuti sichikuyenda bwino mphamvu zimenezo zimabwera chimodzimodzi pa voti nzika imapemphedwa kukavota kuti iyike munthu ipereke mphamvu kwa atsogoleri so atsogoleri aja ngati sakuyendetsa bwino kapena sakulankhula bwino kapena sakuchita bwino uh, akuyenera kuti amve kuch Ah, kuti zikuchitika so chifukwa ndi ana kumudzi azimayi amene amakhala akuvutika ku makhoti ndalama zimene mmalandirazo akugwira ntchito ku makhotiko ndi misonkho ya amalawi m'malawi wakenso wakumudzitu woti akagwire ganyu atakagula sopo adule msonkho ganyu yomwe agwirayo adule msonkho inu mulandire chomvetsa chisoni kumatenga ndalama zija nkumatcholanso m'matumba mwanu zimakhala zinthu zokhumudwitsa zedi komanso mankhwala kuchipatala zipatala zaboma zozoti mankhwala umasowa ndipo zozonena kuti mankhwala aja o iwowo ndalama zomwe zoti agule mankhwala akapangire zinthu zina moti pologalamu yobweretsa president yonena kuti munthu adokotala wina aliyense asakhale ndi chipatala chake zimene zijazo ine ndinaona kuti zidandichitiranso ubwino kwambiri chifukwa chonena kuti anthu madokotala amatha kutenga mankhwala aja nkumapititsa ku zipatala zawo ifeyo akakulembera mwina wopezeka ndi malungo kuti LA kaguleni ku chipatala chakuti chakuti kafufuzeni chipatalacho ncha munthu wonena kuti iyeyo ndi dokotala kumakhoti akagamula munthu wonena kuti iye mwina wakuba nkhuku mwina mbuzi wenaso ati amakhala kuti mwina amene ali kundende kuja soda lako mwina sosodebeso nkhuku yomwe koma funa china kuti ndalama olibe akamalimbana milandu ni munthu wonena kuti iyeyo ngolemera ndalama alibe ndalama zolankhula chilungamo chikubisika nde chonde chonde chonde chonde kumakhotiko chilungamo chizioneka zikomo kwambiri zikomo kwambiri ndiye ndinene apa kuti nchachiziwikire kuti mmene tapereka masiku 7 mu ah, kumene ikulowera nkhani mukuyidziwa mmene tapereka masiku 7 ku kumene ikulowera nkhani mukutani mukuyidziwa anzathu amene muli ku diaspora this is the time let's join hands we need to save this country anzathu amene muli mziko muno ah, nkhani iyi ndi nkhani yayikulu ikukhudza wina aliyense ah, tikalengeza kusogoloko ikatha 7 days yo tiyeni tigwirane manja

apa ndi pa mapeto pa msonkhano wa atolankhani umene tinakonza ndati ndikuthokozeni kuchokera pansi pa mtima kuti mudakhala pamenepo komanso anzathu kuti tinali limodzi tinayamba ndi pemphero mundilole kuti ndipemphe wozipereka atseke ndi pemphero koma mawa tili pompano nkhani ya hotelo zikomo kwambiri tipemphere zikomo kwambiri ambuye mu dzina la yesu chifukwa cha nthawi yabwino imene tinali nayo zonse zanenedwa pakati pathu tikupemphera mutitsogolerenso pamene tikuchoka malo ano pitirizani yehova kutetezera dziko lathu la malawi mutitetezere pamene tikubwerera ku ofesi zathu komanso mutithandize kuti tipitirire kugwira ntchito ah, moyenera mu dzina la yesu khristu tapemphera amen ya ndi pemphero limenelo kutsiriza zonse zimene zinakonzedwa kuno ndi bungwe la cdedi limene limakambapo nkhani zosiyanasiyana makamaka akunena kuti akufuna attorney general a frank mbeta komanso um, amenewa ndi mkulu wa mabwalo mdziko lino a rizine mzikamanda atule pansi maudindo awo uh, chachikulu akamba kuti akuti kuli katangale malinga ndi iwo akuti pali katangale amene uh, akuchitika mu nthambi ya mabwalo attorney general sakuchitapo maka uh, a rizine mzikamanda sakuchitapo kanthu komanso attorney general akuyenera kuti afufuzidwe uh, zinthu zina zokhudza katangale zimene iwowa akuti uh, a mbetawa akuyenera kuyankha ndiye Awa ndi maganizo a bungwe limeneli la Cdedi komanso motsogozedwa ndi a Sylvester Namiwa. Ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera Zodiak Online komanso kuvera pa wailesi. Ine ndi Eamon Piringu ndikubwezeretseni ku Area 47 kuti muonere zonse. Zikomo. tikuthokozeni pa chisankho chanu chomwe munasankha pokhala ndi ife a Mai for us zikomo kwambiri takuthokozani